The Factory 265 Media yabwera ndi nkhani yomvetsa chisoni ya model Suzy Perez amene wagwira ntchito ndi anthu otchuka kwambiri pa dziko lonse lapansi ngati P. Diddy komanso Jennifer Lopez yemwe anachoka pooneka chonchi ndi kufika pooneka chonchi Kodi chinachitika ndi chani? Tiyeni tikhale limodzi chifukwa tili ndi nkhani yonse. Ngati ndinu alendo, pangani subscribe kuti tidziyendera limodzi nthawi zonse. Suzy Perez anabadwira mdziko la Dominican Republic ndipo anali mtsikana wokongola kwambiri. Akukula

zimatenga nthawi kuti adzitolere ndi kuyamba kuchita bwino ambirinso amapezeka ayamba kugwira maganyu ena ndi ena osati ntchito zimene amaganiza kuti adzikagwira kumeneko poyesetsa kuti adzingokwanitsa kupezako chokudya ndi malo okhala komatu suzy perez sanavutike kukwaniritsa maloto ake

ndipo anali wovina wakatswiri woimba wodziwika bwino jennifer lopez kapena kuti j-lo anthu owona ankamusirira kwambiri modeloyu chifukwa zinkaoneka kuti zake zinali pabwino kwambiri ndipo ana ambiri ofuna kudzakhala mamodelo maso awo anali pa suzy ngati chitsanzo chabwino chopereka chilimbikitso kuti ndi zotheka ndithu kukwaniritsa maloto matsoka anayamba kuoneka tsiku lina pamene analandira foni yachilendo pa fonipo oyimbawo ananena kuti akuchokera ku modeling agency ina yayikulu kwambiri ndipo ali ndi chidwi chomupatsa contract ya ndalama za nkhaninkhani inde mamiliyoni ochuluka a ndalama za ku america kuti akakhale model ku ejenseyo sanalekere pomwepo anapitirira kumuuza kuti iwowa akufuna kuti iyeyu akakhale nkhope ya ejenseyo inde ambasada wawo ili ndi loto la modelo aliyense ndipo suzy perez atalandira foniyi anasangalala kwambiri kuti zomwe wakhala akufuna pa moyo wake wonse zatheka tsopano ndipo sanachedwe kukakumana ndi akuluakulu a agency mphuno salota atangosaina contractiyo ndi pamene nthawi yomweyo anthuwa anamugwira suzy perez ndikupita naye ku malo ena osadziwika kumene anakamuchitako zachipongwe zosasimbika anthuwa anali akungobisalira chabe ngati modeling agency koma anali olumikizana ndi zigawenga zoopsa kwambiri za ku italy ndipo zigawengazo zinakwanitsa kutsekula maofesi awo bwino lomwe m'maiko a america ndi italy koma cholinga chawo chinali chozembetsa atsikana moti atsikana ambiri anagwera mdzenje limeneli ali kumalo kumene anamutengerako iye anayesetsa kuti athawe koma izi sizinatheke kumaloko wakhala akugwiriridwa ndi anthu osiyanasiyana amene amapereka ndalama kwa zigawengazi kuti achite chipongwecho kumaloku suzi wakhala akupatsidwa mankhwala ozunguza bongo ndi cholinga chokuti adzimupanga control mosavuta mtsikanayu anafika poti samadziwa kuti tsikulo ndi tsiku lanji kaya ndi lolemba kaya lachitatu ngakhale lachisanu Iyeyu samadziwa n'komwe kuti ali mwezi wanji olo chaka chanji kumene. Izi zinachitika kwa nthawi yayitali ndithu ndipo zigawengazo zitaona kuti munthu watha sangawapangirenso ndalama anangomuponya mu msewu. Pa nthawi nkuti kunjaku palibe amene amadziwa kuti model otchuka uja okongola Suzi Perez chikumuchitikira ndi chani. Misewu anthu amangodabwa kuona mzimayi wina ooneka osowa pokhala komanso ozunguzika bongo ndi mankhwala akungodziyankhulira yekha kumati anandigwiririra contract ija inali yachinyengo koma palibe amene amazindikira kuti mayiyu angakhale suzi perez mtsikana wokongola kwambiri amene amakonda kumuonera pakanema mchaka cha 2019 pamene mkulu wina ogwira ntchito pa wailesi ina yakanema anazindikira kuti mayiyu ndi suzi perez ndipo anali ataonongeka kwambiri ndi mankhwala ozunguza bongo a heroin amene wakhala akugwiritsa ntchito kwa zaka zambiri zomwe anali mu msewumu pofuna kuiwala mavuto ndi mikwingwirima zomwe wakhala akukumana nazo suzi anafotokozera mtolankhaniyo kuti moyo wake suli bwino ndipo akuyesetsa kuti aubwezeretse mchimake iyeyu anafotokozanso kuti asanagwidwe anali ndi mwana yemwe anamusiya ndi bambo ake ndipo anati mwanayu ndi chonyaditsa chake chokhacho chomwe chatsala pa moyo wake ndipo wailesi yakanemayi inayesetsa kumulumikizitsa suzi ndi mwana wake ndipo izi zinachitika patangodutsa masiku atatu Atakumana ndi mwana wake, anali okondwera kwambiri ndipo ananena kuti ayesetsa kuchita chilichonse chotheka kuti moyo wake aubwezeretse mchimake. Ngakhale mwana wakeyo ndi anthu ena akufuna kwabwino anayesetsa kuti amuthandize mayiyo. Anangooneka kusintha kwa masiku ochepa, koma tsiku lina mwanayo adadzidzimutsanso anthu atalemba pa tsamba lake la mchezo la Twitter kapena kuti X kuti ngakhale anayesetsa kuthandiza mayi ake koma zavuta kuti athane ndi vuto la mankhwala ozunguza bongo moti pano abwereranso ku msewu kumene amakhala iyo ndi nkhani yomvetsa chisoni ya chiphadzuwa suzi perez tisanapite kodi mukudziwa zokuti mnyamata uja wa twin m amene anatsala twin brother wake atamwalira watulutsa nyimbo yatsopano ngati simukudziwa eya ndikupatsireni nyimboyi kuti mumvere kuti wabwera motani